aka ọzọ bụrụ aka na ọzọ bụrụ

nye m ya na ndụ nwa ekene ka m kene

Eh, Igwe Smith Casmir eh, Augustine Nwachukwu happy weekend happy weekend Augustine Nwachukwu kee ka ị mere

Fuck those ndị feel that na you can never live without them. Udo nwanne m udo udo udo udo udo dị Augustine udo uchem Augustine Nwachukwu. Some people feel that they are God, but fuck those people that feel that they are God. My brother, ihe Chineke na-emenwuru gị enweghị onye ọzọ ga-emenwuru gị ya. ihe chukwu na-emenwuru gị enweghị onye ọbụla nke pụrụ imenwu ya na this life ee igwe casmir ebuka na nke mere nụ. igwe igwe what's up happy weekend and i tell you fuck those fucking people that feel that we can't live without them nah you know you are not a god o.

it's never it's never a must that you will pay back maybe na mmadụ kpọrọ gị site nye gị nri because na enweghị nri tomorrow he'll be expecting you to come and call him ya bịa rikwa nri no you have to give others that is life for you ịghọtara enye gị gị enyekwa onye ọzọ

without you things will be moving very well so my beloved brothers enwere things that i want to discuss today i just i just m shi training now bata sị ka you know ka m discuss some certain things enwere some programs a na-eme na Dakar Senegal here ma onye nwanne mpa ya nwụrụ ya bịa kwa wake keeping here onye ọbụla nwanne mpa ya nwụrụ ya bịazie n'obodo a tie wake keeping ee eh, anyị ga-apịarishi oche ahụ o ji eme wake keeping that day a ga-akụ ya ihe I dey tell you, we go beat am. I don't know what people want to turn this Senegal into, this Dakar Senegal into. Onye mpa ya nwụrụ ebe 10 years ago, owu ite wee ya bịa kụ wake keeping. Ya- Nna ya sị na mpa ya nwụrụ ya kụ wake keeping o. People na contribute money. That nonsense must stop. Onye nwunye ya mụrụ nwa na Nigeria, ya abịa here ebe na-eme ọṅụ nwa. o mechaa ọṅụ nwa atụọrọ ya ego 7 days later ya sị na ya na-agụ nwa afa atụkwara ya ego na yongole so that rubbish must stop onye nwanne mpa ya nwụrụ ọ bịa here ọ sị na nwanne mpa ya nwụrụ Mba, no, ọ bụ- ndị a they are criminals my brother a na-eme ya any place onye nwanne mma ya nwụrụ onye nwanne mma ya nwụrụ ọ bịa here akwa wake keeping even kwa wake keeping wake keeping na be anyị ọ na a na-eli ozu echi my brother na taboo nwanne m Memorial, memorial, memorial meaning we know about memorial in our place and we do it a memorial service. But ọwụghị na ị bịa tụwa na ego n'ebe anyị mee fundraising. Ọwụ bịa mee fundraising. Like for example now, my grandmother nwụrụ na 2004. My grandmother nwụrụ na 2004. So enwere m ike ịla Nigeria se- tii memorial service ya you understand ọmụa ga I will- I'm the person that will you know that will spend ọmụa ga pụta my money spend I call people friends and well wishers you understand not ebe ekwe ebe a- ebe a even na-akpọ isi oche na way keeping a na-recognize ndị isi oche na wake keeping even here na ihe na-emezi na Senegal na a na-ebuzi mmanya gazie n'ụlọ n'ụlọ a na-ebuzi mmanya gazie n'ụlọ na-agwa gị na na nwanne mpa m nwụrụ na a na-eme wake keeping ya next tomorrow nwanne mma m nwụrụ na a na-eme wake keeping next tomorrow ọ ihe ndị Senegal na-eme chineke my brother eh, those things must stop this year oke mmemme a cause a lot of disaster oke mmemme oke ịga ebe ga ebe a ga ebe a my brother mmadụ nwekwara ike ime ihe ee ya kpọ people sị friends and well wishers come and celebrate with me he will bring out his money in normally in nigeria there or in a normal circumstances e nwee ihe mere gị that you want to celebrate maybe nwunye gị mụrụ nwa for example or i mege birthday for example

bịa 50,000 not ịgba onye ego not ịbịa na-etu aha you know eburu efere na-agazi onye ọbụla n'ihu that you must donate because there you are you are invited there, uh, in that birthday no that is what is going on and, and uh, we don't need that uh, that rubbish anymore if you are not you are, if you don't have money eh, hide your face ị ga-eji ego bede bede is never a force if you lost your your people your your mother ma ọ na enwere onye iluzu your family my brother ejina ya gba onye ego God know the best. Whatever any condition that you are passing through, God know. He know the best. you understand ọ wụzi na mmadụ nwụrụ na be gị ọ wụzi ịgba ọnya ego you come out na-abịazi anazi ndị mmadụ ego here and there you know na-enyezi wake keeping na-akpọ no na-emitizi ndị bita na-enye gị right some people na-eme their their their their sister nwụọ ha abịa here na-eme wake keeping this year those rubbish must stop those rubbish must stop Those rubbish must stop. I'm telling you, we have to stop that rubbish. And the oh, maybe I'm invite you will start running and uh, running around. I'm making invite. We cook a bug in a car. The enemy he got happy in him. Now, but oh, we're back. People on any other. ebe ndị mmadụ na-etipịa the people na afọ ọkịba up n'obodo a all that place ka nọ na-enyota your capacity the things that you up to sometimes ọ na-awe set up

we need to put stop to all these rubbish things my brother mma gị nwụọ papa gị nwụọ i jide ego ime wake keeping ga-eburu small mma ime wake keeping ọwụwụ ga-eko maka ife the kind of money that you get in that wake keeping ga agakwa wake keeping onye a na-eli next two months i tie wake keeping today the person a na-eli next two months even sometimes enwezi ihe a na-eme na a ga-efix the date of the burial eme wake keeping e nwere ike onye na-achọ ụgwọ ụlọ onye na-ejighị ego ụlọ na landlord na-achọ okwu ụgwọ ụlọ echeta na e nwere nwanne ya nwụrụ ebe 5 years ago nna ya etie wake keeping emechaa wake keeping atụtara ihe dịka 200 to 400,000 ya ga-akwụ ụgwọ ụlọ buru akpa farine buru akpa rice mezigasịa engine ya na ihe niile kpọọ ndị connection etiri ya connection ya na-akwọkwa na-eje nna ya na-edisi that rubbish

you understand no that is not why we are here nọ here anyị bịara ịchọ ego nwanne m we are looking for money ọ ebe ime mmemme here which mmemme local mmemme na-agbari everywhere eh na let's stop that rubbish my beloved brothers ọ ga-enyere anyị aka enwere one of our brother a na-akpọ ofe baba enwere mgbe o kwuru okwu a before people efeel na ọ maghị ihe ọ na-ekwu make a point everyday a na-akpọgharị ndị mmadụ nwa gị nwa ị mụrụ ọfụrụ na-eme birthday ji na-agba ọnya ego Eh, what are we to- we- what are we not talking nwa gị ị mụrụ na-eme birthday a year birthday or two years birthday ị ga-ewere mmanya ga-ego mmanya share many people na nwa gị na-eme birthday o ruo that day gị akpọrọ MC a na-etu aha onye nke a nyere 20,000 50,000 100,000 because you are celebrating a birthday one year birthday of your kid God is not happy o Chineke adịghịkwa happy I could remember how we used to celebrate birthday in Nigeria birthday ụmụazị enwe ka esi celebrate ya na be anyị nwanne m ka anyị kwụsịnụ all these omenelu anyị na-eme nwa gị ruo one year or two years ị chọrọ ime his birthday ga je kpọọ ụmụazị kpojuo ụmụazị zie ndị nne na nna sị kpọtagasịrị gị ụmụazị ụmụ ha na nwa gị na-eme birthday that is how we used to do it then in Nigeria

so what is going on in this birthday that we are celebrating here in hustling field ọwụzi agbamonye ego ọwụzie ọwụzie excess ọwụzie a place of uh, generating money ọwụzie an avenue of generating money because you are celebrating birthday everybody need to go and borrow money to come for your birthday because you are big you are kid that are doing birthday we must borrow money and come and if we don get money don come because there must be a ga-enwerịrị fundraising so what is going on what is going on we have to stop this rubbish we have to stop this rubbish nwa gị na-eme birthday celebrate that birthday alone with the the small kid ụmụazị celebrate ya wee bịa bịa na-akụ ya ee nwanne m ejike kenneth

every day enwere occasion na Dakar every day mmadụ na-eme birthday every day ụmụ ekuke na-eme birthday every day mmadụ na-eme eh, eh, em, wake keeping mpa ya wake keeping his elder sister nwụrụ 5 years ago wake keeping his elder sister nwụrụ 5 years ago etidi wake keeping

anyị abịaghị ime meeting na senegal o anyị abịaghị ime occasion occasion dịka mgbe a na-enwebe occasion a na-enwebe ndị na-efe ego na occasion enwee ndị na-eseti bịa up na a na-esetisi mmadụ up because of ihe occasion butere all the because of this occasion na onye a yi suit wọ through two three hundred thousand people will start setting their, their brothers up onye ebebe fe two hundred thousand ọ wụzie a competition place due to gịnị everyday occasion everyday meeting everyday occasion everyday meeting everyday birthday everyday nna what is going on agba m ọnya ego ị ga-anọ in a day or in a week mmadụ ago five occasion spend about 3 to 400,000 na five occasion ọ gara aga what is going on my brother nwunye gị mụọ nwa call few people were ego nwa obere ego ka ị na-akpa kpọrọ few people enwere ka esi eme we celebrate it peacefully ọ wụghị ịgba ọnya ego onye igbo ọnya ego gị nọrọ gị fodu anya na watch ndị tụnyere ego na na bịa efere a na-ebugharị ndị ji ego pụtara powder why na ihe ọma chukwu nyere gị ịghọtara no we have to learn from you know we have to learn this is to 2020 we need to open eyes we need to learn you understand we have to learn from the from from, from our past mistakes and correct ourselves

enwere ka esi eme birthday the birthday of your kid birthday ụmụazị enwere ka esi eme a na-eme ya with ụmụazị kpọọ ụmụazị ụmụazị eju ese picture ga-egogoro ụmụ tampico small small juice ndị a ka ụmụazị ọ wụghị ebe ga na-agba ọnya ego kwụsịnụ ọnya ego ndị dakar kwụsịnụ occasion kwụsịnụ occasion occasion occasion everyday occasion everyday occasion onye papa ya nwụrụ 5 years ago owu ite wuo ya ya ya ebu- ya akụ ya occasion ebenezer kee ije obinna ebenezer queen vincent ejike kenneth ezigbote mmadụ sonia Igwe Smith, Sebastian Fabiano, Indomie, Indomie what's up ee what's up Chinyere Eze kee ka ị mere

without God in heaven enweghị ihe mmadụ ga-emere gị otu anyị nọ na hustling field na enweghị na-agbara gị tiketi sị gị enyi na m nwetara ego gba- nye m ya ka m gbara gị tiketi kpọlaa gị gị bịa ka anyị la no ka ya share the money no fuck friends up those fucking friends fuck them up and continue your life onye amụma Isaiah

ị dakwa bilie ị dakwa bilie if you fail stand up chụwa ya ekpochie nwoke ya ekpochie nwoke aja ihe niile nwoke nwe agwụla but since na ekpochibe nwoke aja there is hope my brother I'm the ekwere maka ife all this eh, eh, facebook treasure ndị mmadụ na-agba eti gị na pressure because you saw those people that you see that come out in facebook and post many many things they are fake all those things are fake some people are in pressure oh Ekwedasike one na Amandugba Ekwedasike one na Amandugba ezigbote ọkwa aka m ezigbote ọkwa aka gọvanọ uchechukwu dịrị igbo nọmba 1 striker bcf ji eme ọnụ nọmba 1 striker bcf ji eme ọnụ bcf ji ga-eme ọnụ nwanne m my brother those things a na-epost na facebook mere 80% of it is a fake Unu anọzi na pressure because of what people post or what people said in Facebook or all those things are fake. If it's not fake, even na obodo a na anyị nọ wụ Senegal enweghị people nọ na-epostu Facebook anyị na-epostu their picture na-eri na-epostu a na-aṅụ mmanya epostu ka a lara be anyị now after December ka e finishiri ihe a lot of some people elọtacha ememe gịnị ka ha posturu ha mere you have to post your achieve what you have achieved. agụ nwaanyị na Germany ee ada ada ada ada ọlụ chioma ezigbote mmadụ nwaanyị nwaanyị dị sam obi ya dị sam na-eme ihe dị sam agụ nwaanyị na Germany ihe ọbụla ị na-eme dị sam ihe ọbụla i tiri aka dị sam okwu gị dị sam ije gị dị sam chai chineke kechara gị wee chọọ gị mma were ezigbo obi were obi obi ezigbo to- oto oto obi wee chọọ gị mma na ihe ọma niile ị na-eme na obi ọma gị niile sọ chineke ga-akwụghachi gị nwanne m diamond chichi ọwa asị ọtọ dịka sịga diamond chichi o ụmụnne m ụmụnne m ji eme ọnụ o fada mbaka sị jizọs na mụ na gị ga-ebi ee ọ mụ na unu ga ọ mụ na unu ụmụnne m ji eme ọnụ udo kụwanị kụwanị na-enweghị na chineke na-ahụ unu chineke hụgo unu nwanne m agụ nwaanyị na germany ihe ọbụla ị na-achọ na germany kpọwa jụọ agụ nwaanyị chukwudi ee chukwudi nwanne m chukwudi ka ije chukwudi ka ije chai it has been a long time happy new happy weekend ụmụnne m chichi and chioma ndị nwere obi sarịsarị ndị chineke nke na chineke ọ wụ na a na-etiwe obi etiwe a hụ obi unu chai no need ịbịa kọwa akụkọ ọ wụ were nke gị nyewe gị nke chineke kechara unu were ezi obi wee chọgasị unu mma and ezi obi amaka ezi afa ka ego

ọ ihe ọ dị ka ọ dị ka mmiri mmiri enweghị onye iro ị chọọ contact ya ọ na i jighị direct contact ya kpọọ anyị anyị ga-enye gị contact shọta ikwe n'aha anyị because na anyị gbara ya ezigbote trust ee nwanne m diamond ị wụ ezigbote nwaanyị m ugo nwaanyị ka ị wụ chineke goziwe unu n'ofu n'ofu o Eh, biko ihe m ga-discuss today about fake life or some people that feel that without them that you can never survive it's lie It's lie. Mụ na-ekwu fuck those fucking people up. I only believe in God. I don't care about what you may say or what you said. or ihe i jiri boko ọjọọ kwuo ma ihe ị ka na-eji ekwu ma ihe ị feeliri ị wụ ihe ọ bụla ị feel na your pocket whatever you feel na na ya inside your pocket enyere mmadụ nye m onye karịa inye m nobody It's only God in heaven. It's only God in heaven that makes a way when there is no way. mgbe ndị iro nọ na-agba mgba mgbe ha nọ na-agbarị na-asị na-asị sere sere sere chineke nọkwa na-ele ọ ga-erule chineke egosi ya na ọ bụ chi nwanne mmadụ biko don't believe in any fucking human being na mmadụ nyere gị nri today does not mean that ọ wụ your God is never your God kama na ọ nọ in position inye gị nri ọ nye gị nri rie nri

in diaspora na they are living fake life okpokpo fake life some na-eje n'ụlọ ndị mmadụ ga see picture some na-erentiri moto ma ha laa some enweghị ala but a bịa ha na-agwa gị na ha nwere ala ise what are the benefit kee uru ọ ga-abara gị are we in competition i am not in competition with any fucking body i don't am in competition with you you you i'm not in competition with anybody ee diamond chichi m chichi m o let them talk o na their mouth o let them talk but i'm just advising those people that feel na ihe m- that a talk a talk talking can never bring us down ihe ọ bụla i kwuru agaghị ebutu anyị we anyị na-arịgo arịgo we are going too far you know, we are heading ahead ahead dey play enwere ebe anyị na-eje you know So, my beloved brothers, friends, and well wishers, they, can, they may talk, they may say whatever they like. I don't care. and whenever you think that you are my god nwanne m ị wụghị chi m nwanne m na-ekwu ya na live video koro koro enweghị onye bụ chi m chi m nọ n'eluigwe Chi mụ nọ n'eluigwe, the God that I serve, the omnipotent and omniscience, the living God, the only God that makes a way when there is no way. Mgbe ike gụrụ dibịa ụwa, mgbe ike gụrụ mmadụ, mmadụ ụwa na-agharị, but God will intervene. You understand? So, ka mmadụ hapụ ịbịa chee na na without you that you, uh, uh, Chioma can never live, na be you that na ọ gị nwa onye mere no it's lie. ka ha kwụsị fake life ndị be anyị kwụsị fake life especially Senegal guys they are living fake life kposasịa ụmụ nwaanyị na be anyị na-enye ụmụaka promises from here to here na imere nke imere ka enweghị nke imere kwuo eziokwu ka enyere gị aka I could remember then in Nigeria in village onye kọọ mkpa ya enye ya help ị kọọ mkpa gị ụmụnna gị enyere gị aka tụọrọ gị ego nyere gị aka here ọ dịghị possible people are not ready to say what their problem ka a mara ka esi enyere ha aka they will be talking bullshit my brother no room for fake life no room for fake life i am telling you live natural life live it don't compete with any fucking body don't compete with any fucking body live that your natural life

If live fake life have no meaning. We are not here for competition. Ebe a na-eme competition na be anyị where you will come out and prove to people yes na nekwa ihe m mepụtara ọ wụ ndị be anyị na-atụ ilu sị na e ruo dike ụlọ amara amara amara ihe dike wụ ọ wụ ịbịa here na-eyi kwara suit ma ị na-akwata efe ndị a ị na-akwa ya ọ wụrụ a problem na so diamond na so my brother my sister the god of uh, uh, zero hour that is my god that is where i belongs to you understand i don't care about woman woman ga-enye gị kọọ gị ọnụ n'elu ya gwa ụwa kọrọ every the world about you because na ha nyenwuru gị 5000 you understand so the god of 11 hour there we belong to You understand? So ụmụnne m ndị na-elive fake life ndị na-epostu ihe na-epostugharị ihe niile na-epostu na Facebook ka unu lara na Nigeria gịnị ka unu posturu ka ị lara na be anyị gịnị ka ị posturu my brother ndị megoro ihe ndị ji ego no dey talk ndị mere ihe no dey talk this life awụghị a kind of life that you will be facebook o facebook facebook or your access some people gbara ọsọ some people gara gwọọ ọgwụ achọrọ m ka unu mark ya this otu m che na-ekwu okwu a mark it this year this year a lot of people will die a lot of young boys will die because ha agaala gwọọ ọgwụ some people akwụnyena aka n'ebe na-ekwesịghị itinye aka ihe na-ekozi everywhere ọgwụ ọgwụ a lot of people will die if care no taken if ọ bụrụ na ha withdraw their self from that places ha belong gasịrị ebe ha gara ga gwọsa ga ajọ ọgwụ if they fail to come back return back and go to church and confess their sin they will die their competition a na-emezi obodo a na obodo a na-agwọgazi ọgwụ plus plus unu kwesịrị ịma na plus plus onye nọọ one month ga-enwetabeghị onye enyemaka ya eje gwọrọ ọgwụ onye nọọ one month ga-enwetabeghị onye enyemaka ya gwọrọ my brother who are you competing enwere onye tụrụ gị ego mgbe ị na-eme travel enwere onye tụrụ gị ego enwere sị gị na if you dey come back buy money for me ahụhụ ị na-ata na hustling field enweghị onye so ata ya so why are you competing with people your destiny and their destiny are not the same the destiny of others and your own are not, and yours are not the same so ya mere ị ga-eji chere oge nke chukwu ka ị hapụ ịgaga kwụnye aka na mma na ka ime na Jude eme na ị ga-akwụnye aka na mma you will die like a fowl and we will bury you like a fowl because ị gara ga kwụnye aka somewhere ihe m ji na-ekwukwa okwu a wụ mgbe ara ga-agbawakwa ụnụ ọkwa mụ na ụnụ ka ara ga-ese akpa ara ga-agbakwa mụ na ụnụ ọ ga na-agbarakwa nwa ụnụ anyị nwa na-ahụkwa ụnụ anya because we know that a lot of guys about 80 percent of Nigerians lara from Senegal to be anyị enweghị onye ji shishi ala ihe a gara ga gwọọ ọgwụ ọgwụ even moto eji abata chance adịghịzi moto ndị eji abata Senegal boys ndị laranụ ndị shiri odu ha ruzuo ebe 500 ụzọ adịghịzi moto no moto na-ebu ndị mmadụ e nwee ndị stọkụrụ na Bamako nwee ndị nke nọ na Cotonou ọ wụ moto bịa butecha ndị ọzọ lazi ya eburu ndị a bịawa chance adịghị ndị gwọrọ ọgwụ ị lawara because of ọgwụ gịnị ka ị na-agwọrọ ọgwụ for there is no any competition in destiny cut your coat according to your size ihe ọbụla nke ọbụla ị nwere eju gị afọ nke ọbụla ị nwere eju gị afọ that is why m ji sị that we have to stop all this occasion occasion occasion occasion occasion we are not here because of occasion

kpọọ ụmụazị zụọrọ ha Tampico ụmụ biscuit juice onye ga gaa na-eburu mmanya ga na-ebigasị ndị mmadụ gaa na nwa gị na-eme birthday abịa na-agba onye ego eburu efere na-akparị n'ihu mmadụ na-etu aha a na-anakọ a na-atụ ya age by age anyị achọghị that rubbish this year na tu- na Senegal na 2020 a onye mpa ya nwụrụ 5 years ago wit ewuo ya na a na-achụ ya n'ụgwọ ụlọ ya akwa burial ya akwa burial onye mpa ya nwụrụ ebe 5 years ago ya ya because na landlord chara ya ọkụ ụgwọ ụlọ abezi ya eti burial ya eti wake keeping na na na na yongole Abe- na ya nwere wake keeping na papa ya nwụrụ onye nwanne ya nwaanyị nwụrụ a bịa ti wake keeping n'obodo a onye nwanne ya nwoke nwụrụ e ti wake keeping n'obodo a

ya ga-eme ya m pịarị a ga-apịarị the table na because ha achọghị ịnụ anything let them stop this fake life fake life must stop fake life must stop be, mere cut your coat according to your size it's not under must na ị ga-alarịrị be anyị na everything have time there is time for everything na ị laghị this year ị ga-ala next year na ị laghị next year ị ga-ala next upper years but ụmụnne anyị niile na-alazi onye nwere 200,000 enwere Air Bamako i ruo na Pikine na park Pikine ị hụ Air Bamako na ị gbara ticket Air Bamako ị daa na Bamako from Bamako ị daa na Cotonou from Cotonou nekwe gị na Nigeria gị spend na ke nwanne gị two days pịachasị onwe gị dịkwa ndụ ọzọ ị ghọtara so my brother we need to say the truth let them stop that character some people na-eje gbara moto Pikine moto Pikine ga there gbara gbara moto gbara ticket Pikine ga na airport ga share picture my brother do you know how much it will cost ịgbara taxi from here to airport

ndị eburukwe moto ka hapụ just ka people hụ na na ha sere picture na airport ka ọ dị ka ha ọ wụ ha si from eh, flight la my brother why are you competing with people i jighị ego ticket na i jighị ego ticket nke i ji nke moto gbara nke moto na i jiri moto laa wụ a crime after all one of my friend one of my friend preferred that moto ọ sị na ezigbote ikuku ndụ na-ekusi ya na moto ahụ ma agba nke moto na flight na-amapụ ya obi even nyewezie excuse because na flight na-amapụ gị obi na ya mere i ji na-agba moto a udo anyị ga-aghọta ọ wụzi ije shie picture na airport gị abịakwa na Pikine gbara moto lawa no na biko biko nu ka anyị kwụsị the fake life over occasion adịghị mma onye papa ya nwụrụ ebe 5 years ago ya akwa wake keeping anyị achọzi ya even nke na-emezi na-awụ e nwee onye ndị be ha na-efixbe the date of the burial ya nwee jaka fix a date na Senegal iji hụ na e mere wake keeping a tụtara ya nwa 200,000 300,000 that night ọ nọrọ ebe ọ nọ ya ya na-aṅụ kaikai na-enyo ndị tiri ego na ndị na-enyeghị ego ya eji uche na-agụ na-atụ ndị mmadụ iro ị ga-enye ego iwe ọrụ onye atụkọjuo that money enye ya ya enyecha ya the money ya mapụ na gaga akwụ ụgwọ ụlọ kwụ ụgwọ ụlọ you know, goro nwa nwa fridge dị ezigbote okay je sie ezigbote ofe mezie goro ụmụ akwa ndị chijere sample akwari asọm akwa ị ghọtara ọ dịla okay so ihe a wụzie venue people ji na-egenerate money here na Senegal and anyị ga-astop ya this year ị chọrọ iti wake keeping anyị ga-abịa ya jụọ gị many questions mara onye a ị chọrọ iti wake keeping mgbe ọ nwụrụ mara onye a ị chọrọ iti wake keeping ya oge ọ nwụrụ jụọ ndị be unu about the burial very well mara ma ọ wụ nne mpa gị nwụrụ gị abịa na-etiri anyị burial here na-abịa na-etiri anyị wake keeping anyị a na-agazi mmemme anyị achọzi ụmụ rubbish character ahụ that rubbish character ahụ anyị achọzi ya

ka ọ ga-ala so ụmụnne m my friends and well wishers we need to put stop to all those fucking things biko anyị ga-agwa ndị MC anyị ụmụnne anyị ndị organizer biko ihe age by age ga-akwụsị ọ hanwa bidokwara ihe age by age a a ga-akwụsịkwa ihe age by age a anyị abịaghị ịgba ọnya ego with nwa Chukwu nyere anyị anyị abịaghị ịgbazi ọnya ego because na nwa anyị na-eme birthday

birthday wee ọ wụ na ndị bono gbadoro anyị ezigbote anya o ruo the day of birthday a kpọ kpọrọ nwa champagne abụọ na atọ kpọkọsịa some certain things you know ọ wụzi nke ebe ozu adama adama sef a long time ọ wụzi na e mewezie birthday na ụmụ gị na-eme birthday gị eje were wine na-aga n'ụlọ ndị mmadụ ee na nwa gị na-eme birthday ị na-eme wake keeping nwanne ya brother i were wine na-aga n'ụlọ ndị mmadụ na a na-eme wake keeping ha bịara gị wake keeping enyi ihe a wụ ndị be anyị na-akpọ ya arụ ọ wụ taboo ee nwata bụrụ ọma ghara oke ya ekere ọma ghara ọnwụ I be tell you we need to stop all this rubbish and focus and, and fo be focused anyị focus on reason anyị nọrọ here anyị bịara here ịchọ ego have to be and we have to focus here 2020 focus this 2020 wụ a year of celebration ọ wụ a year of ị watchịa this year ị ga-ahụ na ọ wụ he will bless a lot of people this year we get bless a lot of people watch out and see mark this word this year ga-awụ a a very a very celebration year ọ wụghị a year mmadụ ga-eji distract onwe ya don't distract yourself in this 2020 onye owu ite na-ewu ya jee meetie nwanne ya nwoke nwanne ya ga-agbazi ya ego meetie ndị meeting unu meeting unu ga-agbazi ego ga-eji kwụọ ụgwọ ụlọ but ị bịa tinyere anyị ndị illegal wake keeping any illegal wake keeping na Yengoulene anyị ruo there anyị akụrichie the whole table papa onye onye nwanne mpa ya nwụrụ or nwanne mma ya nwụrụ kemgbe two years ago ya owu ite wuo ya bịakwa wake keeping na Yengoulene anyị chọpụta achọpụta this year onye ọbụla jide aka na ntị ya anyị chọpụta achọpụta this year anyị ga-akụrichi that table onye nwanne mpa ya nwụrụ ya bịa tie wake keeping onye na-eme nwa ya nwa ya na-eme one year birthday ya kpọkọcha ndị mmadụ abịa na-agba ọnya ego nwa gị na-eme birthday a good thing one year ị na-eme ị na-agba ọnya ego buru efere ya na-atụ age by age ị na-awụ ndị mmadụ anya mara ma ya na-etikwa ego ka anaghị eti ego ị na-atụ ndị na-atụ iro n'ime obi na-atụ some iro na onye ebuka oji eti dị ego na onye a tiri na onye eti ego na onye a ṅụrụ two can but enwebeghị ihe o tiri my brother I chọ all those things so na-ecreatecha problems anyị na-enwe na Senegal enwe ebe ahụ because enweghị anything ọ bụla ị na-eme na Senegal eke ahapụ ịnọ there eke ga-anọrịrị dị ebeta ị gaghị ama informant ga-anọdụ ị gaghị ama ị gaghị ama there is no any way we know enweghị ka ị ga-esi ama because eke obodo a ama enwere ka ha ha na-edisguise onwe ha tu mgbe there is no any way ị ga-eji ghọta ha ha ahụ mgbe ị foro ego hụ mgbe ị mere ihe ịlawakwa were taxi sọ gị marakwa ebe ibe ụlọọra watch your activities so biko ovu occasion onye ọbụla lakpuo gaa zuo ike onye ọbụla lakpuo zuo ike imere nwa training gị kara nwa meeting gị wọ once in a while lakpuo be lakpuo all the everyday meeting one of my friend my brother nọ n'obodo a no anyị ga-akọ ndị MC don't worry ndị MC gwọ nke mụ na gị ma we must talk to them anyị ga-agwa ha anyị nizi agụụ ga-agụ ndị MC nwa obere oge ọ na ha achọghị ịtụ ọrụ agụụ ga na-agụzi ha ọ na ha ji this MC na-agba weji agụụ ga-agụ ha because anyị ga-etiri ha anyị ga-emebisiri ha dị ọrụ ọ wụ na ha achọghị abịa occasion abịa occasion especially ebe na-eme that birthday one year birthday a, ha hapụ ego ndị be anyị nwere ka esi eme ya come with gift if you like if you are in position with gift gaa zụrụ gift bịa nye ọ wụghị must that na ị ga- ị ga-enye money that you must contribute money ọ na-emezi people na-agba ọsọ people some ndị chairman na-erizi ego nwa be ha in order to maintain their level one of my friend one of my friend o ripịala ego m be ya one of my friend eripịala ego m be ya ebe ọ na-achọ ka ọ wachie ka o mee big boy meruo ya n'isi a na-etipịa ego m be ya ee onye abebedewo this guy ebe mmadụ na-achọ ka ọ wachie ka ọ wachie ka ọ wachie ya na-etipịa ego m be ya ebe ọ na-eme big boy everybody should go and work gaa rụọ ọrụ gaa tụọ ọrụ go and work hapụ occasion hapụ mpompo ala na Nigeria ya emewe egoziwe ihe ewu Senegal a na-eji ihe ewu go and work go and work onye ọbụla gaa tụọ ọrụ

ịnwetazie 100 dollar 200 dollar icheta birthday Eche- eh, kemgbe m mesoro birthday sef ọ last year ka m kpọrọ my mother sị ya remembara m mgbe a mụrụ m mama m abịa kọwara m mgbe a mụrụ m mụ abịa chetakwa ebere m nwekwara ike echefukwele m ya ma a jụọ m but n'obodo azụ onye nwee ka o si dị birthday nwee ka o si dị birthday enwe ndị na-eme birthday four times every mo- every year enwe ndị na-eme birthday four times every every year ma anyị check ya very well ha na-celebrate birthday four times in a year two some two times in a year ka eji gbaa onye ego ka eji gbaa onye ego my brother chukwu mere gị ihe ọma chukwu mere gị ihe ọma ọ with your ọ mere gị ihe ọma bring out time celebrate with your brothers ọ wụghị banye gbaa onye ego ụmụnne m chineke nwere the way of his doing things ihe niile awụghị ego ego ego ego chukwu nyere gị nwa chukwu nyere gị nwa celebrate with your beloved brothers don't care to know about the money na-apụta there no kpọọ ụmụnne gị kpọọ the little one i ji emene ka ị bịa mekarịa onwe gị oge ọbụla i ji ma na ọ ga-ezu gị eji akpọkọta ụmụnne gị ekene chineke n'ihe ọma Chukwu mere n'ezinụlọ ọ wụ ihe ọ fọziri n'obodo a onye rụcha ụlọ na be anyị ọ bịa celebrate ya na Senegal onye lụọ nwaanyị abịa mee ceremony ya na Senegal ọ ihe ọ fọziri onye lụcha nwaanyị ọ bịa na Senegal eti IV na a na-eme celebration of eh, marriage eh, marriage eh, mmadụ emere na be anyị ọ ihe ọ fọziri ka a na-eme na Senegal onye rụcha ụlọ bịa celebrate ya one of my friend my tight friend were ego were ebe 200 or 280,000 ka ọ 380,000 ji ya ṅụọ biya zụta biya gwa ndị mmadụ na na ya na-ekele chineke na ya ụlọ ya na ya arụchana ụlọ ya na akụọla ya zinc today na ya na-ekele chineke ṅụrie mma everywhere mgbe anyị na-alazi m ana-ajụ ya nwanne mmadụ ịmakwa na mụ na gị nwanne na ama m be unu na ịmakwa be anyị ama m gị very well ele ebe a nọrọ rụọ ụlọ ọwa ị sị na akụọla ọsị hapụ na ya tinye ya jiri create awareness isi ya na owe na iwe full awareness of 380,000 eripịa ya here gara sị na i jiri create a kucha awareness ị na-akọ bullshit na ihe a wụ fake life fucking fake life we need to stop all this that rubbish life nwanne m my brother you, you can you can't challenge God no competition in destiny no competition in destiny cut your coat according to your size chukwu nye gị dị very happy ọ ga-enyekwa gị gbasiwe mbọ ike chukwu ga-enye gị nwanne don't give up and don't, don't hope in people echekwala maka na without onye na ị ga-elive don't wash na lie even onye ahụ pụọ na ndụ gị ihe abịa dịwara gị mma very very well onye ahụ ị feel na without him that you can never live mgbe ọbụla o megide si na ndụ gị pụọ things will change ị hụ ihe ọma abatawa because enwere lot of friendly friend na-atie mmadụ down ị gaghị ama but mgbe ị push ha out you will now know that these people na-atie gị down all this while you understand so ka akwụsị na fake life a lot of people nọ na uh, Bamako ndị moto na-eruteghị ndị laranụ some nọ na be anyị na-achọ ego ka agbarịtara ha ego ego moto ha ji abata ego abeg ego siri ike na be anyị na ọ bụghị easy na be anyị mgbe ị ga-ama na ọ dị easy na be anyị wụ ị la na Nigeria nọchaa ego gị tipịa ị kpọọ ụmụnne gị nwaanyị ma nwanne gị nwoke sị ya biko ya gbarịtara gị 20,000 10,000 na ị ga-enyekwa ya ka ị ga-aghọtazie the meaning of Nigeria ya chọọ ofu story dị mma nye gị ga-ama that na ọ dịghị easy na Nigeria ọ dịghị easy na Nigeria my beloved brothers ndị na-eme okomoko mpompo n'obodo a biko cheta nne mụrụ gị na your family some people na-ejere furnishiere people ụlọ furnishiere ndị chọọchị furnish everywhere kwuo nka but mma ha na-ata afụfụ na village na-ahụ chefu mma mma mụrụ gị bu afọ ime gị nine months

gị na onye na-eme competition ị la na Nigeria gaa na-ehi n'ime moto enweghị ụlọ ị rụpụtara ị ga-ehi my brother onye ọbụla a ga-ebutecha ego mbute enwekwa ndị ga-agba aka ala Senegal enwekwa ndị ga-agba aka enwekwa ndị ga-agba aka alakwa nwekwa ndị a ga-elikwe na Senegal n'obodo oyibo niile enwekwa ndị ga-agbakwa aka ala nwekwara ndị a ga-akpọlakwa akpọla ya mere the little one i ji Chukwu na-enye gị biko na-emema ya emema ọ wụghị ndị niile na-ewuda onye ọbụla ndị ga-ebutecha ego mbute ọ wụghị onye ọbụla ga-ebutecha ego mbute Oscar osi nwanne m eleke mere ọ wụghị onye ọbụla ga-ebutecha ego mbute the little one e nyere gị na-position ya very well because onye ọbụla ga-ebutechakwa ego mbute enwere ndị people ọ wụ ọ chọrọ ịhịọ na ndụ ha ya hịọwa 10,000 30,000 40,000 na-anụ 100,000 na ị ghọtara ya mere na ndụ ha eburu G-Wagon na-agba everywhere na-eput things in order nwere ndị ọ wụ pem pem ọ ga na-ata ka mmiri ebe ahụ ọ na-ata nwanne m jikwu ya meziekwa ụzọ gị ọ na ọ wụ block na-akpụrụ ya nwa chi na nche na-akpụrụ ya na nche na nche 200,000 naira e ji kpụọ block na be anyị ọ gbagotakwara 300,000 naira 500,000 e ji kpụọ block na be anyị ọ gbagotakwara n'ime village ala nwekwara ala nwa 80,000 papa gị gbado ezigbote anya ekwere papa gị 500,000 na account ya ọ gbata ezigbote anya ndị ozu nwụgasịrị na be ha na-achọ ebe ha na-agbaji gị ego n'ala ha na-ere Eh, papa- ị lọtazie papa gị na-akọrọ gị ụdị- ụdị ala o ji that 500,000 zụpụta ị ga-ebelieve dị so my brothers bikonu onye ọbụla ga-ebutechakwa ego mbutecha onye ọbụla ga-ebutechakwa ego mbutechakwa the little one nna chukwu na-enye gị position kwa ya very well onye ọbụla a ga-ebutechakwa ego mbutecha enwekwa ndị ga-agbakwa aka ala enwekwa ndị ga-anọgidekwa the middle of the journey ha agwakwa gị na ike agụla ha agbara ha tiketi ha ala the little one position kwa ya very well ihe gbukwere nwoke most wụ mgbe chukwu nyere gị ego na position ya very well ọ wụ ihe na-ewu gị ị na-echeta ka ị si mebie ego ahụ ọ na-adịkwu mmụọ iwe n'ime ndụ gị so anyone chukwu nyere gị nwanne hapụ yopi yopi dem go dey denge denge dem go dey pose hapụ ya amụghị gị with the golden spoon cool o down hapụ dem go dey denge na ejere abuja gba club 100,000 20 million hapụ ha gbawa akara aka niile awụghị ofu enwere ndị ntipịa enwere ndị a na-akpọ ndị finishing account allow them ha finishie account nke ha udo because o nwere ike papa ha nwere ụlọ nna ha nwere ụlọ ha nwere uncle ndị ga-enye ha o nwere ike ị nweghị so you don't need to follow them ee chibest chibest elee ka ị merenụ ee chibuike ọjị otu otu ọjị mana bcf nwa bcf ji eme ọnụ oh oh the the the the the, the chairman otu otu chairman to chairman ndị ekwe na senegal chibuike ọjị ezigbote mmadụ oh the chairman the honorable honorable chibuike ọjị ọ chairman ndị ekwe na dakar senegal ekwe progressive union na dakar senegal our dear chairman nwoke dị sam obi ya dị sam na-eme ihe dị sam uche ya dị n'ihe ọbụla ọ na-eme ọ na-agbari ego enyi ha oscar osi nwanne m kee ka ị mere ezigbote mmadụ if you comment i will recognize you if you don't comment i I will never recognize you my brother onye ọbụla ga-ebutecha ego mbute ya makwa unu na ntị anyị nwa espendela more than years na senegal hụkwa otu senegal siri dị anyị maka na n'ihu n'anya ndị ọzọ kwa enwekwa m- anyị mekwara ihe ka ndị ọhụrụ nwee ndị kwa nọkwa years more than us but my brother nke ọbụla chukwu nyere gị jiri rụọ ọrụ nke ọbụla chukwu nyere gị jiri ọ ga-enyekwa gị cool o down chọwa oge chineke don't be frustrated ekwekwana ka people duba gị n'ọnwụnwa ma ọ na gang ma ya place ọ wụ ị ga-agwọwa ọgwụ ma o mewe ihe ị na-ekwesịghị ime because of eh, ya na ijibe ego no no competition in destiny my brother i'm telling you no competition in destiny and the way of god is never the way of human na ijighị ya na ijighị that money cut your coat according to your size like i said before enwekwa ndị ga na-ala enwekwa ndị ga-agba aka ala from hustling field anyị nọ here enwekwa ndị ga-agba aka ala enwekwa people ndị ọ doro anya na since so far spend since 10 years ha nọ n'obodo a 15 years ha bịara ma ọ 10 years or 5 years ha bịara na enwekwa ha worth be 100,000 naira i checkikwa ọfụma enwekwa ndị bịara obodo a ha nọrọle hustling field anyị nọ more than 10 years or 5 years or 3 years but n'ime onwe ha ma na ha worthụrụ 100,000 naira ọ wụkwa ise picture tii na facebook that confuse ụmụ nwaanyị anyị ụya no stop fake life gwawa ndị mmadụ nke bụ ezie maka mbọsị ọ ga-esu ọ wụkwa ije n'ụlọ mmadụ ga see picture bịa postuo ya here jee n'akụkụ moto mmadụ ga see picture postuo ya na facebook nna ipostu na ọbụla i posturu anyị makwa ma ọ gịnwa nwe ma ọwụ ọwụ ọ gị ọwụ ọ gịnwa nwekwe ị nọkwa na moto mmadụ see picture postuo ya anyị makwa anyị nwekwa detective eye anyị makwa ka onye nwe moto si epose na moto ya ị rentịkwara moto ga mee wedding anyị makwa the information na-abịakwa n'office anyị ị chọkwa m akpọwa afa many people ndị mere wedding na december past de- december ndị rentịrị moto erent ị chọkwa ya kpọwara gị afa na aha ha nọcha here you understand ị ghọtara ma ndị rentịrị suit dịka egbuole m na n'obodo ka m nọ mụ na na-ere chineke obodo ka m nọ mụ na na-erentị suit erent na mmadụ gbara ga ga gbarịta rentịrị suit o avoid ihe ị na-erughị ogo ya gosi na gị ọ ya na-ebute oshi ọ ya na-ebute ime ihe ọjọọ ya na-ebute a lot of atrocities like like as i said this year na dakar senegal on a hustling field a lot of young people will die ọ wụ na ha esepụdị aka n'ọgwụ ka kpụọ m isi a kpụrụ okorie i bu isi okorie ebu na okorie gara ga gba moto na ị gbabeghị ọ wụghị crime cool down oge nke gị na-abịa ọ gaghị warrantị gị gagawarịwa be dibịa chetakwana na e nwere mgbe dị na n'ọgụ si ziere m ndị na- ndị na-eso ụzọ m my boys ha ga-atụ ịgbara ha na mmiri i no follow ị makwa ihe ji na-ekwu okwu a na ị na-eje agwọ ọgwụ ka i bute ego yahoo plus ọnka i no follow mụwa na-eche oge nke chineke anyị ana m eche chukwu direct enweghị ihe mụ na gị na-akọ oju m isi mee meet pastor enwere m many pastors na asịrị ga ekpere m ezigbote ekpere brain m ajụkwa oyi enwere m apostle otu otu apostle inform apostle nwee my my my mentor godfather pastor eh, vitalis nwaiwu my daddy ọ nọ ya nwee ma apostle charles okezie ha nọ ya oju m isi m akpọọ ha m eje meet ha ekpere m ezigbote ekpere brain m ajụ oyi Anọ- mụ anọghị m in competition with anybody anọghị m in competition with anybody at all anaghị m ejekwanụ for be dibia because of anybody ekwukwa m na ndị dibia na-agbalị o but mụ anaghị eje ekwukwa m na ndị occult a na-agbalị o mụ anaghị eje but marakwanụ na ọwụ onye ọbụla ga-ebute ego ala ekwa ndị ga-akpọla akpọla okwa ndị ga-ebula ebula okwe ndị ga-asị na ha ala na ha anọjuole so any little one chukwu nyere gị nwanne m gbadokwu anya my brother na imege business na be anyị with 500,000 naira ọ wụghịkwa obere ego ọ na ị nwere 500,000 naira na be anyị ị gaghị apụtakwa hustling field ị nwee 500,000 naira na be anyị ị gaghị apụta hustling field God time is the best my beloved brother ọ na ị nwere raw 500,000 naira cash nwee ngwa ahịa ị gaghị emekwa travel 500,000 wụkwa very big something 1 million naira wụkwa ezigbote ego ka ị hapụ ịdị na-eche na sorry na chinedu ji 20 million la na m ga-eji 20 million ga squash 2 million i ji weta anụghị na ihe chineke propozuru gị wụ inye gị nwa 2 million ahụ ị gara atarazi onwe gị n'ahụ biko na ụmụnne m 2 million wụ very big money na Naịjirịa ọ kwụchitọrọ ụlọ sef ma ị mara mme ọ ga-apịachitere gị ezigbote portable house ma ị mara mee ọ maka ife na anyị pụtazi hustling field a na-ekwuzi okwu millions ọ dịka little money ọ na ị nwere 1 million naira na Naịjirịa ị ga-eme travel ọ na ọ wụ ashị quote me wrong ọ na ị nwere 500,000 naira cash lee anya na ngwa ahịa gị na aba ma ariaria ebe ọ bụla ị nọ na-eme business ngwa ahịa dị 500,000 nọ n'ụlọ akụ gị my brother ị gaghị eme travel i mee travel ị ga-amata that na i mee travel ị ga-amata yes na enweghị ebe a kụrụ ego akụ kụsasị ebe ị ga-egburu ya i mee travel ị ga-amata this life dị too fucking bad whatever ọbụla ị gara ị ma na this life ebuka ị jụwa anyị na ọ wụ na ị ma na ị kwesịrị nọ na be anyị ọ dịghị easy enwe mgbe resịra their properties their business eh, le- re ya bima travel nwanne m ihe ọbụla ị na-eme na be anyị na-enwe income mesie ya ike mesie ya ike na ọ dịghị easy mesie ya ike na ọ dịghị easy hapụkwa travel travel travel travel a ndị nọ na be anyị mega ezigbote ọfụma guys mega ezigbote ọfụma na be anyị so my beloved brothers friends and well wishers ọ bụrụ ga anyị ga-akọ ọtụ this uh, uh, program I just today we dey day of our program I just ka anyị kachịrị phone nyekwana our brothers a word of advice ihe banyere all this uh, birthday a na-emegasị na husband field ejela were avenue eji na-agba onye ego anyị achọghịzị ya biko ị chọrọ ime birthday ị ga-eji ego nọrọ onwe gị ọwụghị must na ime birthday ị gaghị anwụ ị ga-eji ego birthday nọrọ onwe gị nọrọ onwe gị ọwụ gị na na ị chọrọ ime birthday ị ga-akpọkọsịa ee, kpọkọsịa people na-agba onye ego eburu nnọọ m ga-akpọ my brothers ndị my friends ndị ndị mc ahụ they all my mans all my people m ga I will talk to them na mmadụ na-eme birthday ya eburu efere na-abịa n'ihu onye ọbụla ị ga-enyeru 5000 10000 ọ wụ disaster anyị achọzi ya ihe a bịara ịchọ ego na senegal anyị chọrọ anyị bịara ịchọ ego nwanne m anyị abịaghị here for birthday anyị abịaghị here for eh, wake keeping anyị achọghị ihe ịgba onye ego year 2020 we need to concentrate go anybody need to work hard gbasi mbọ ike ọ dị na hour ị na-arụ bụ 30 percent addịkwuo 20 ya 50 by the grace of god things will work out this year ị watch otu this year si na-aga ị ga-ahụ na things are going the way chukwu siri chọọ ya o bido na-ebless the poor people

nwetata such information here eh because ị jee na my inbox ojule a lot of informations are coming every day day and night but i choose not to you know i choose not to ịkparịwa people i choose to respect everybody but a lot of things na-emenụ enwe oge oge ga-eru anyị aga na anyị aga na tolerate is not rubbish you understand nwa gị na-eme birthday jee kpọọ ụmụazị mee birthday with nwa gị ọwụghị ịgba onye ego ịgba onye ego any day ọ bụla i kwuru okwu ịgba onye ego ebe nwa gị na-eme birthday thunder agbagbuo gị thunder agbarie gị isi there because that is not it's not the reason why we are here ọ na nwa gị na-eme birthday jee kpọsịgazie ndị nna kpọtasịgara gị ụmụ ha kpọtazi ụmụazị ụmụazị abịa na o weta nwa gị unu ese picture rie nwe ihe ndị isitegwuru inwe kee ha juice nye ha ha atagasịa laa ino ọwụ na e nwere ụmụazị bịakwara weta gift ụmụ bulumbulu ndị ha enyekwe nwa gị otu esi eme birthday na be anyị otu esi eme everywhere ka ezi nke ọ nwa gị menwe birthday nwa gị na-erube two years menwe birthday onye ọbụla agbapụ n'ụlọ because na nwa gị na-eme birthday onye ọbụla ga-agbajiwe ego because na nwa gị na-eme birthday some people ajana kwụchi ego nwa be ha na-eri ego nwa be ha because na a na-eje birthday gị ede nwa gị ndị ndị chairman akụchichiela ego ụmụ be ha ebe a na-achọ ka ha feelie na esokwe m na I follow I follow kwa a na-apịachi ego ndị mmadụ ịkwụ ego na account apịachie pịa ego na ụlọ akụ akụchie iti ebe a akụchie inye ha a- ego wepụtara ha akụchie because ebe a na-eme big boy big boy my brother big boy gịnị dị Eh? onye na-eme ọgọ ị ga-emewuru ka Bishop na Ọzụbụlụ Ebube Chukwu Ụzọ n'Ọzụbụlụ ị ga-emenwu ka Arthur Eze n'Ukpo ọ gbara egwu last time gba egwu gba egwu gba egwu maka otu a sị ụmụazị ya nyere ndị a ego ka ha ya na-emekarịga noise eme ka cause ga nuisance noise iji isese ị ga-aga rụọ ụlọ na ị rụrụ ụlọ bịa post na Facebook ọ na-eme ka noise ọ mụ ga-arụ gị ụlọ ọ your responsibility na ị gara aga zụọ moto is your responsibility aga m azụrụ gị moto na ị gara aga lụọ nwaanyị is your responsibility aga m alụrụ gị nwaanyị na nwunye gị mụrụ nwa is your responsibility ọ mụ ga-arara gị nwunye gị so why are you bragging why are you making noise na fe- na-enye ndị mmadụ nsogbu e create unnecessary awareness because na ị rụrụ ụlọ ọ sọ gị rụrụ ụlọ ị ma na e nwecha ndị rụchara ụlọ kpuchie gba nkịtị only people about few ndị village ha ma na ha arụchana ụlọ ha n'ụlọ worth-ụrụ about 10 to 15 million kpaa no noise making my brother na ị rụrụ ụlọ wu your responsibility Eh, Oliver ototo mmadụ Oliver thank you so much ụlọ ị rụrụ wu your responsibility ọwụ ihe ị kwesịrị ime ka ị mere na ị rụrụ ụlọ bear it in mind na ọwụghị ihe bragging na ị rụrụ ụlọ awụghị ihe ị ji eji na brag ọwụ ihe ị kwesịrị ime ka ị mere na ị gara aga zụọ moto ọwụ ihe ị kwesịrị ime ka ị mere ọwụ ihe ị kwesịrị ịdị na brag na ị gara aga ga lụọ nwaanyị ọwụ ihe ị kwesịrị ime ka ị mere ọwụ ị chọghị ịlụ nwaanyị so once ị je ga lụọ nwaanyị lọta na brag sị na ị lụ nwaanyị eji ego na alụ nwaanyị na omenala igbo nwaanyị ruru 100,000 Eh? ọkwa ji na mmanya mmanya ọ dị 3,000 something ibutegodi 10 carton ruru 100,000 ọ your responsibility so you don't need to brag you don't need to make noise ị mekide noise I don't, I don't know why we choose to be making noise na-emekarịga noise i mere ihe i kwesịrị ime you keep on making noise ọ your responsibility you have to do that i kwesịrị ịrụ ụlọ ị ga-ebi i bi be m ị ga-arụ ebe ị ga-ebi so you don't need to brag ọ be gị ka ị rụrụ be ebe ị ga-ebi ị rụọ ụlọ gị abịa na-emeke noise ị zụọ moto ị bịa na-emeke noise ị na-emeke noise onye nkiri na-emekide noise enwe onye na-ama enwe enwe eme onye na-akpa ịma 406 na senegal ndị gọrọ chara chara 406 mint tọọ ya na senegal o mekide noise jụọnụ ajụjụ onye na-akpa ịma 406 na 27 28 ọrịa na nwule denụ mgbe ahụ owu ite na-ewu anyị na 28 ọ bụ ihe ọ na-enye anyị 30 30 50 50,000 ọ chọrọ my chairman toro ogbunike ebe ya enye ha 50 ya enye m 50,000 or 30,000 mụ na my brothers just ya ekesa onye ọbụla ego ọwụkwa maka na awụkwa bịa eh, broda na agụọ na chọrọ igbu m na achọ no ọ bịa ọwụọ gị anya n'ihu ọ ma na agụọ na agụ gị ya enye gị 50,000 or 100,000 or 20 or 30 ị ga rie ezigbote nri rie ezigbote farine gaa ma ọ ga zụrụ ezigbote ihe isi ofe sie ofe na senegal ka m na-agwa gị

that Brioche Dorée ị na-ahụ best Brioche Dorée a na-enwegasị ị gaa na police Parcelles na enwere nke ha rụrụ arụ arụrụ there na ọwụ ndị Lebanon ndị Lebanese nwe ha na-emekide noise chekuzi ego na-eji rụgharịa that thing chekuzi ego na-eji rụ Brioche Dorée ọ ga-eti de etiri roughly 20 to 30 million eji rụgharịa ihe niile a abịa making noise enwe ebe a na-emeke noise ka ihe ya problem ị ga-azụ moto na senegal na-agba a ga-anụdịrị gị ihe ndị street a ga-anụrụ gị ihe ịlaba anya ga-anụrụ gị ihe i chee sị ndị iro na-achụ gị ọ gị chụrụ onwe gị because you don't want to keep calm ị chọghị iwere anya ala ka ị fụ nshị ọsa So, onye- unu niile na-ele m anya na watch na enwegwula onye hụrụ nshị ọsa before ọ maghị na ọsa na-anyụ nshị due to ị chọghị iwere anya ala gaa hụ nshọs if you bend down you see aba we need to calm down we need to bend down and see aba our bragging is too much anyị mee ihe anyị kwesịrị ma ya abịa na-enye nsogbu ị gaa na hong kong ị gaa na many places a na-etigharị ga mkpu ka ihe ị na-etiri mkpu ebe ị na-erikwa ego gị you spend your money why are you making noise ị na-eri ego gị with frustration why are you bragging why are you making noise ị na-eri ego gị ị na-atakwa ahụhụ n'ebe ị na-eri ego gị ọ make-ghị any sense year 2020 we need to be very wise many people ka na-agbakwa aka alakwa onye ọbụla ga-ebutechakwa ego oha kwa many people ga-agbakwa aka ala e nwekwa ndị ga-akpọla e nwekwa ndị ka na-anwụkwa n'obodo a but ọ bụghịkwa ekpere anyị but a lot of people ga-anwụkwa e nwekwa ndị ga-agbakwa aka ala nke ọbụla chukwu nyekwere gị mezikwe ya ọfụma elekwene friend anya because destiny are not the same a sịkwara na bokojo mere nke a na ka ime nke ekwere na okafọ mere nke a ka okeke mere nke a no because destiny are not the same cut your coat according to your size ọ bụrụ na ọ 50,000 pụtara gị position that 50,000 very well ọ na 1 million pụtara position it very well onye ọbụla pụtara gị position it very well because ọ bụghịkwa ka o si abịa na mbụ onye ọbụla ga-ebutechakwa ego mbute onye ọbụla a ga-ebutechakwa ego mbute my beloved brothers emekwere na ibe m emeghene 200,000 eji akpụ blọkụ before 6 months ma ọ na-apụta 200,000 every month every month 200,000 naira eji isi akpụọ blọkụ 6 months akpụchala blọkụ eji arụ ihe ọbụla ị chọrọ ịrụ ọ bụghịkwa iwu na ụlọ gị na a ga-amụ ya step tiles my brother time ọgwụgwụ oge time agwụwakwala na hustling field ị na-elekwa anya ị ga-afụ na time nọ ha na-agwụ ọ ihe a nọ na-akwarapụ kwarapụ ihe anọkwa na-akwarapụ kwarapụ ọ ka onye ọbụla gbadokwa ezigbote anya ihe anyị nọ na-ahụ kwarapụ kwarapụ na hustling field ihe mere hustling field na-ahụ ugbu a kwarapụ kwarapụ gbado ezigbote anya anyone ọbụla iji jisie ya ike nke ọbụla iji jisie ya ike a na-emekwa business na be anyị 500,000 eji bidoro gị business na be anyị ọkwa ezigbote ego ọ wee rụgidekwa ike agwụ gị i nwere ike na ịgbarata 1 million i jikwa ya laje bido business i nwere experience ị nwere ebe a weta 1 million na be anyị gaa before 2 years ihe igba olu ezigbote ozu ọkụkọ onye ọbụla ga-ebutechakwa ego mbute enwere some people na-eme ọ na onye enyemaka nye ha 50,000 or 100,000 or 200,000 asị gị na ihe a wụ ego mmanya ọ wụkwa ashị ọ wụkwa ego mmanya family anyị nọkwa na village na-ata ahụhụ ndị nne na nna anyị nọkwa na village na-ata ahụhụ ụmụnne anyị nọkwa na village na-ata ahụhụ my brother kpụkwa m isi a kpụrụ Okafọ ọ wụkwa ị ga-ebukwu ihu Okafọ kpụpụ onye ọbụla gbadokwa ezigbote anya onye ọbụla gbadokwa ezigbote anya biko Ken Chinwendụ Ken ka ekele m unu onye ọbụla gbado ezigbote anya onye ọbụla gbado ezigbote anya very very well and onye ọbụla mara na ihe abịara abịara hustling field awụ occasion ihe abịara wụ ịchọwa ego onye ọbụla concentrate ya n'ịchọ ego onye ọbụla concentrate a n'ịchọ ego go and work work hard work hard this year ga-awụ a year of liberation ọ wụ a year of open door ọ ga-emepere onye ọbụla ụzọ ị na-aworship God this year ị ga-ahụ that things are working the way chukwu siri chọọ ya so work very hard nke ọbụla ị nwetara tụkọwa ya atụkọwa enwe ndị ọ wụ na nke ha ga na-ata ata

yes nwanne m thank you so much a na-erikwa destiny mmadụ na na hustling field 80 percent ndị ndị lakwara December nwekwa onye ji ego la 80 percent ndị na-ala be anyị ejikwa ego la ihe ha gara wụ ịgwọ ọgwụ na ị bịa na-aṅụ mmanya people na-akpọ gị bịa ṅụọ mmanya bịa ṅụọ mmanya n'elu table be very careful and know the kind of people you mingle with before nwa nwa nwa obere akaraka nke i ji atụ suwel ndị a snatchịrị gị ya be very careful 80 percent of people Google it, check it very well, and get back to me through inbox. 80% of our brothers si shiri ebe a la be anyị ejighị ego la ha gara ịgwọ ọgwụ ọgwụ ka ha gara gwọọ so biko know a kind of people you mingle with enwere ndị na-aṅụ mmanya 247 a na-akpọ gị a na-aṅụ mmanya disallow them leave them mmanya na-enye ọbara change a friend watch a- the friend gị na ha na-emekọ ihe know a kind of life they are living mmadụ na-ehicha ụra lakpuo na bed ya nwụọ a na-ajụ gịnị mere Ọ- ọnwụ a na-esi otu egbu mmadụ na mmadụ lakpuru nwụọ o nwe ihe ike mere ị makwa before ọnwụ egbuo mmadụ makwa ihe ọ wụ ọ bụghị easy so my beloved brothers dịka m gwara unu 80 percent of our brothers lara hustling field this last December ejighị ego laa because ihe a na-arụ atụgharị atụgharị ndị ọbụla gara aga buru ike so know how you are mingling with those people mara ka i si na-eso ndị mmadụ mara ka i si na-eso your friends ndị kpọrọ your friend because ha na-eri onye ọbụla Onye ọbụla bu obi ekwensu achọkwa ịma ebe mmadụ ga-enwe nwa obi gbuo mma ya because of money who are you being a friend ọ nwata na hustling field so my brother be very careful ndị gị na ha na-eso eje aṅụ mmanya everyday a kpọọ gị ṅụọ mmanya everyday a kpọọ gị ṅụọ mmanya ṅụọ mmanya ṅụọ mmanya ị sị ha nye gị 50,000 or 100,000 ka i ji solve a problem ha asị gị na ha eji ya but ha ga-aṅụ mmanya 100,000 n'ihu gị beware of them ha juru n'ime ahịa ha juru n'ime office niile ha nọkwa na nche mgbe ị ga-ama n'ọnya ha beware of them beware of them my beloved brothers things are going very very wrong na hustling field beware of those people beware of them not all people that laugh at you o si n'obi not all people that you call your friend are your friends ndị ọgwụ juru ndị mmadụ ga-aga buru ike buru ọgwụ ndị nwere altar na be ha beware of them my beloved brother mmanye arafuole a lot of people e jile mmanye oke mmanye over activity snatchere some people their destiny na hustling field ị na-atụzi na-enye ibe gị ị na-arụzi onye ọzọ a na-eri because of mmanya a zụta mmanya everyday a na-azụ mmanya everyday a na-azụ mmanya everyday a na-azụ mmanya a na-enye gị mmanya ị nwere ike ijikwa na onwe gị mgbaba nke gị ọ na-akwụkwa ụgwọ ka ị zụtakwana mmanya inye ndị a nke gị chọrọ ịkwụ ọ na-akwụ 50 dollar na 100 dollar ị na-ajụkwa onwe gị ajụjụ ị na-ajụkwa chineke gị ajụjụ ị na-emeditate kwa about the condition that you are passing through ọnọdụ ị nọ na-emetụkwa gị n'obi ọ bụrụ na ọnọdụ ị nọ a na-emetụ gị n'obi you know that you are a fool ị wụ onye eriri eri ka ewu ya nke gị agaala

jụọ gị mara is it from friends ọ wụ from friends or from God ọ wụ ihe Chukwu chọrọ this that you, you know ask yourself some question go into spirit go into spirit awụghị mgbe ị nọ na ịbịa n'ime church ga biri a lot of things na-eme ụmụnne m a lot of things na-eme thank you so much my beloved brothers friends and well wishers anyị ga acutụ the program today biko nọnyerenụ anyị on Tuesday and unu na-anọnyere anyị on Tuesday biko anyị ga-eshiftụ time anyị ọ ga na-awụzi ihe 3 o'clock 4 o'clock because uh, 3 o'clock 4 o'clock because uh, a lot of people na-acomplain na ha na-adị busy ebe 2:30 ahụ anyị na-eji ebido our program so by Tuesday anyị ga-eshiftụ our program down to 4 o'clock by the special grace of God eh, biko na-esonụ anyị follow us share our video share our video and comment mgbe ọbụla ị hụrụ anyị anyị batara live biko share video anyị na-eshare ya na-acomment na-alike na-agba like ka ị na-eme nke a ka Chineke gozie gị n'aha Jesus amen thank you so much my beloved people